jabaraniso mandi la ni o ye mifa communication ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya ko nin aw ka dɔgɔkun kunnafoniw ninnu y'o o wagati selen ye arabadon sɛptamuru kalo tile tan ni saba san ba fila ani mugan ni saba min ye an ka premier minisiri ye dɔktɛr shogɛl kokala mayiga a ka laseli dɔ kɔnɔna la a ye a yira ko a tɛ mɛɛn bilen min ye an ka finitigilakaw ka camp minnu bɛ an ka kɔrɔnfɛlaw la ko an bɛna tɛgɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen na kelen kelen a ka nin kuma ninnu bɛ ɲɛsin banbanci wale kɛbagaw ma ani u dɛmɛbagaw a ye a yira ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama ko bi ko min ye an ka arme ye ko minɛnko ta fanfɛla la alihamudulilayi minɛn bɛ u bolo wa fana ko min ye kɛlɛ ɲɛdɔn fana ye ko o bɛ u la ni an k'o ma ko strategie o hukumu de kɔnɔna na min ye banbanci wale tigilamɔgɔw ye a kɛra sababu ye fo ka u siran an ka finitigilakaw ɲɛ u ye a dɔn ko u tɛ se an ka finitigilakaw la u bɛ wuli ka taa ɲɛsin jamanadenw de ma ka olu bɔnɛ u ni na an ka minisiri kura min bɛ yen ni o ye madam bintu kamara ye ale ye a ka dusumakasa yira kosɛbɛ k'a sababuya kɛ ko edmsa ɲɛmaayaso min tun bɛ yen nɔ ko u ye wari kasabi min fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye fɔ a kɛra sababu ye min ye an ka jamanakuntigi yɛrɛ ye kolonɛli asimi goyita ale ye wari dɔ bɔ a kunna ka a tɔ dafa jamana kɛsu kɔnɔ yaasa ka mansinmafɛn minnu bɛ yen ni a bɛ kuran di ka o san ko a ko a ma bɔ a sira fɛ a ye a yira ko subahana mansinmafɛn minnu sanna ni u bɛ kuran di ko u sɔngɔ min fɔra a la ko o ma don a da fɛ u ma mansin ɲuman san ka na ni a ye o hukumu de kɔnɔna la a ye min yɛrɛ ye mansinmafɛn in san ka na ni an ko o ma ko fournisseur a y'a fɔ o ɲɛna ko o ka na ka na a ka nɛgɛkolon ta ka bɔ edm kɔnɔna la wa a y'a fɔ a ɲɛna fɛnɛ ko o dɔrɔn tɛ a ka jamana ka wari lasegin a ma ko walima a bɛ taa ni a ye pole économique fɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ maa o maa de da donna nin mansimafɛn ninnu sanniko la edm ɲɛmaayaso kɔnɔna la a taara ni olu bɛɛ lajɛlen ye pole économique fɛ yen nɔ wa fana a ye a yira fana ko ale ni maa ninnu tɛna se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ alamisadon sɛptamuru kalo tile mugan ni kelen san ba fila ani mugan ni saba an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka lakanako ma ale ka sekretɛri general ni ale ye sidiki samakɛ ye ale ni an ka ɲɛmaa caman wulila ka u kun da banankɔrɔkaw fɛ yen kan yasa ka taa min ye finitigilakaw ka kɛnɛyasoba min bɛ ka jɔ banankɔrɔkaw fɛ yen ka taa i ɲɛ da o baara taabolo kan a selen ye a ye a fɔ ko a nimisi wasara wa a nisɔndiyara baara taabolo la a ye a yira ko nin kɛnɛyaso in bɛ ka jɔ dugukolo min na o bɛ taa i jɔ hɛkitari tan ani duuru la ko wa fana nin bɛ kɛ hakilisigi ye finitigilaka bɛɛ lajɛlen yɔrɔ wa ko min ye an jamanadenw fana ye a bɛ kɛ lafiya da ye anw yɛrɛ ye k'a sababuya kɛ an tɛna ɲini tuguni k'a fɔ ko an bɛ taa an yɛrɛ furakɛ kɔkan ko an mago bɛna jɔ fɛn o fɛn na furakɛli ta fan fɛ k'o bɛɛ lajɛlen de bɛna bila nin dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna la an bɛ taa an ka kɔkan kunnafoniw na nin wagati in na an bɛ taa kamerunkaw fɛ yen wagati min na min ye kamerun kalanfaw ye olu bɛ kule la u ka sarawariko la ni an ko olu ma ko enseignants nanzarakan na min ye cameroun jamana ɲɛmɔgɔ ye ale ye avion biye dɔ san min wari bɛ taa i jɔ miliyari kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna la maa caman wulila k'a yira ko nin tɛ hakilina ɲuman ye k'a sababuya kɛ ko min ye kalanfaw ye ko olu fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ɲɛtaga la ko a sera ten nin wale jugu cɛjugu ninnu ka dabila ka bɔ jamanaw kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ taa lamerikikaw fɛ yen nɔ lamerikikaw ka politiki ɲɛmɔgɔ maa duuru olu ye tɛgɛ bila sɛbɛnfura la sɛbɛnfura min u ye a ci lameriki jamana ɲɛmɔgɔ ma ka a yira a la ko cedeao kɛlen bɛ ka ɲangili wale min ta ka ɲɛsin niger dugukolo ma ko a sera ten a ka wuli ka kuma ko a ka a yira cedeao mɔgɔw la ko u kɛlen bɛ ka ɲangili wale min ta ka ɲɛsin niger dugukolo ma ko u ka a wuli ka bɔ yen ko walima u ni ale bɛna se ɲɔgɔn ma an bɛ segin ka na an ka ba maliba kɔnɔna la nin wagati in na moribabugukaw fɛ sibiri tɛmɛnen so dɔ binna o sobin kɔnɔna la min ye maa kelen ale joginna kosɛbɛ min ye maa duuru ye olu ka joginni da ma bonya kosɛbɛ wa maa wɔɔrɔ olu ni tora a la fo ka taga se moto tan ani naani olu tiɲɛna an b'a fɔ ko ala ka hinɛ banbagatɔw la ala ka yen fisaya u ma ni yan ye minnu yɛrɛ joginna ko ala ka lafiya di u ma ala ni an ka finitigilakaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔna la min ye moribabugu kɔmisɛriya de polisi ani torokɔrɔbugu kɔmisɛriya de polisi olu ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka dan sigi binganikɛlaw la minnu ka baara de tun ye min ye ecobank kiliyanw maa minnu bɛ taa u ka wari ta ekobanki la ka sira da u ɲɛ ka u ka nafolo daraki ka bɔ u bolo wa ni maa min y'a yira fana ko i tɛ a di u b'a ɲini ka i bɔnɛ i ni na an ka finitigilaka ninnu sera ka tɛgɛ kɛ u la jumadon sɛptamuru kalo tile tan ni duuru san ba fila ani mugan ni saba min ye komini un tribinali ye olu ye manda de depo da u kan an b'a fɔ ko an ka finitigilakaw u ni ce u ka nin baara ɲuman in na ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ an ka dibila baara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in kɔnɔna la ni ala ma baasi kɛ aw ni ne la kari wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukuran